Sa Sardìnnia Oh Sardìnnia, bella terra antiga, po giòvanos e antzianos ses amiga. In mese mari cumente perla de oro pentzende a tui batit forti su coru. Medas fillus tenis oramai migraus. E po traballa foras funt andaus, cun dolori, a tot'annu trumentendi, sa lontanàntzia tua funt sunfrendi. Ma no perdint s'isperàntzia de torrai, poita de tui a tesu no fait abarrai. Rispetu, stima, amori, s'arregodus, torrant a portai a is pròprius logus. Su traballu a medas est mancau. poita is arricus e meris ant serrau is industrias, is aziendas e minieras candu portanta is busciacas prenas. Puru su guvernu t'at emarginada e po su svilupu ses abandonada a sa miseria, sa poboresa e carestia, lassendu·ti sola in grandu maladia. Ses prena de sa natura profumada, ma in medas logus tanti devastada, cimentu in donia costa e incendius, cun is annus tropu legius is scempius. Terra de soli, de mari e de nuraxi, in is seculus no as tentu mai paxi, a pustis su tempus de sa preistoria as sunfriu chentze connosci gloria, ma ses tropu bona, pura e ospitali, andas a innantis cun fortza colossali, cicca de cambiai custu malu destinu e incarrera a un'antru gioiosu caminu, poita ca ses forti, abili e tostorruda, non t'arrendas a abarrai citia e muda. Tempus e istoria at imparau a tie, atzia sa boxi e s'arrexoni in custa die, movidindi cara Sardinia istimada, ribelladi, fortza, no sesi spacciada, est sempri in ora, mancai in ritardu, ti ddu cunzillat unu veru sardu.
Mancai siat sa terra nosta est sempru emozioi manna meda intendi chistionai de sa Sardigna intendi is cantus de amori po cust'isula, cust'isula chi ndi furat su coru a totus, a totu is sardus e is no sardus. E segundu tui poita est aici?
Segundu mimi chini nascit o bivit in custa terra nosta dd'intrat in su coru po sa bellesa chi tenit in dònnia currunconti e logu. Teneus su mari prus bellu de su mundu, s'ària bona anca si arrespirant is fragus de moditzi, de murdegu, de mirtu, de ollioni, de ollia, de mèndula e tanti atrus ancora. Terra prena de istòria preistòrica sa nosta, s'ùnica in su continenti europeu, folclori e traditzionis secolaris, bestiàmini de primu calidadi, natura de bellesa ispantosa. Est òviu ca cun totu custu beni de Deus, cumenti si fait po nosu sardus a nos intrai in conca e a nos ndi furai su coru? Teis propriu arrexoni, seus totus innamoraus de custa terra chi teneus. Mancai cancu 'otta ndi intendeus meda de sardus nendi ca sa Sardinnia est una terra upagheddu scaronniada. Ma poita segundu tui sa Sardinnia est sempri stetia terra de concuista de istrangius? E ti domandu puru cumenti si podit fai a fai cresci cust'isula nosta. Bella domanda.
Sa terra nosta at sempri sunfriu de invasoris chi ant apitigau sa Sardigna e is sardus, furendusindi su granitu po fai stradas e domus in atrus logus. furendusindi linna de castàngia po fai is ferrovias in continenti, furendi sempri cun sa fortza o tigu, trigu o bestiàmini de primu callidadi, o serrendi arrogus mannus de terra po fai medas zonas militaris, a nca totus nosu non podeus gosai e depeus abarrai a tesu, cosa chi no sutzedit in atras partis de su continenti. Po fai cresci s'isula nosta iat a tocai a ponniri in conca ca sa terra de Sardinnia est unu tesoru mannu e ognunu de nosu depit donai una manu de agiudu po dda respetai e a dda fai cresci. Nosu sardus ddu depeus fai, no atra genti.
Biu chi as iscritu unu bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, publicau de Sandi Editore in su duamiladiciannoi, Leggisi cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia.
Dicius, Ci nd'at medas po custu tipu de poesia chi seus apena lìgiu puru po sa Sardìnnia nosta e unu diciu chi ddi podit cratzai beni podit essi, Nosu sardus no seus de cuddas partis. In custu diciu mi parit ca si podeus agatai u pagheddu totus nosu sardus. Mancai de una parti totu is gentis de su mundu s'assimbilint u pagheddu però dònnia cultura est diferenti de is atras e sa genti sarda fortzis est orgogliosa prus de totu is atras postas impari. Custu est unu modu de nai po fai cumprendi ca nosu sardus seus diferentis de is continentalis o de atras natzionis chi bivint foras de sa terra nosta, de s'isula nosta. E custu poita seus ingiriaus de su mari, de sempri seus a solus cun pagu cosa de fai cun is istrangios, a parti is invasionis e distrutzionis chi tanti 'ortas cun su tempus seus depiu suportai. E cumenti narat su diciu, no seus de cuddas partis. Bollit nai ca teneus una limba nosta, un'istoria nosta, una cultura nosta, una traditzioni nosta, chi si portant a essi diferentis de totu is atrus. E de custu si depeus bantai. E de custu depeus essi orgogliosus e prexaus de su chi teneus. E aciungiu deu, ndi depeus fintzas fai una fortza de custa cosa. Cali podit essi una caraterìstica de su pòpulu nostru chi podeus agatai me is dicius? Podit essi custu, de is fueddus a is fatus. Seus genti pràtica, mi parit de cumprendi. Custu prus che u diciu, cumenti atrus, cumenti meda atrus, est unu pentzamentu po promissas ammancadas a nosu sardus. Est bellu a chistionai beni e a promiti medas cosas. E custu ddu faint medas polìticus Su prus candu ci funt eletzionis a ònnia livellu, siat regionalis che natzionalis. Ma oramai nosus seus arroscius e scramentaus. Po custu su diciu narat ca no tocat a pigai in giru sa genti poita a is fueddus chi si narant o si promitint tocat a ddus fai sighiri de fatus e de cosas realis, de agiudus ma po diaderus. E nosu sardus, ca seus stètius meda botas apetigaus, teneus abisòngiu de meda fatus, e fortzi prus pagu fueddus. Est pròpriu diaici, seus totus de acòrdiu asuba 'e custa cosa. Ma, segundu mei, mancai teneus ispìritu de pòpulu meda forti, seus puru totus diversos a intro de cust'ìsula, est diaici. E mancu mali ca seus diversos. E infati nc'est unu dìciu sardu chi narat, centu conca, centu berritas. Eh, bai e ponisì de acòrdiu totu cantus. Custu diciu puu est unu modu de nai o de arrexonai, bollit nai ca onniunu de nosu tenit unu modu de pentzai, de chistionai o de traballai chi est diferenti e no assimbillat a su chi fait meda atra genti. Su bellu est pròpiu custu, ca onniunu est diferenti de un'antru. E custu fait parti de sa vida. Nosu sardus, chi puru a bortas seus pallas a pari, arrennesceus però a si ponni impari po su beni de sa terra nosta e de sa Sardigna e mancu mali aciungiu deu. Centu conca e centu berritas chi tenint a coru sa genti, sa terra e sa limba sarda e sa Sardigna nosta. E cun custu episòdiu asuba 'e sa Sardigna est arribbau s'acabu de custa stagioni puru, e duncas a nosu si ringratziaus po s'ai ascutau ancora u otta in sa stagioni de s'istadi. Gràtzias a totus po sa passièntzia chi eis tentu de s'ascutai in totu custas stagionis. S'at fatu meda praxeri e pentzu e speru chi apat fatu praxeri a osatrus puru. Si saludu, a s'intendi a lestru un saludu a totus. Deu bollat.